haddathana abdurazaq ndipo iye adafotokoza kuti hadithi imeneyi ifenso adatiphunzitsa abdurazaq akhbarana mamar an az-zuhri an ibn al-musayyib an abihi anna aba talibin akufotokoza kuti bambo ake a ibn al-musayyib adafotokoza kuti ndithudi amalume ake a Mtumiki omwe ndi Abu Talib, lamma hadharathul lwafaatu, pa nthawi imene adatsala pang'ono kuti amwalire, pa nthawi imene imfa idawayandikira kuti amwalira posachedwa, dakhala alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Mtumiki adawapitira kunyumba kwawo kupita kukawazonda. Amalume akewo, Abu Twalib, pa nthawi imene adatsala pang'ono kuti amwalire, Mtumiki adawapitira ku nyumba kwawo. Wa indahu Abu Jahli. Nde kunyumbako adakawapeza amalume ake a Abu Twalib ali chigonere akudwala, adakawapeza ali ndi Abu Jahli. Faqala ay am, nde Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalankhula kuti o inu amalume anga qul la ilaha illa llah nenani kuti palibe mulungu wina woyeneka kupembedzedwa mwachoonadi koma allah yekha basi kalimatan uhajju laka biha inda llah amene ali mawu amene atakandipatsa ineyo mwayi oti ndikathe kuwagwiritsa ntchito mawu amenewo kukhala ngati tikiti yanu yoti ndikathe kukuyikirani kumbuyo pa tsiku la kiyama pamaso pa allahu tabaraka wataala mawu amene mukawanena akandipatsa ineyo kuthekera kwakutha kukutchinjirizani pokupempherani kwa allah kuti asakulangeni faqala abu jahli nde mtumiki atalankhula zimenezi abu jahli wa abdullahi bun abi umaya panali abu jahli komanso mnzawo abdullahi ibn umaya abdullahi ibn abi umaya anthu awiri amenewa amene adali ena mwa akuluakulu a anthu osakhulupirira pa makka atamva mawu amenewa oti mtumiki akuwauza abu talibi adayankhira anthu amenewa adati ya aba talibi kuti o inu abu talibi targhabu an millati abdul mutalibi kodi inu mukufuna kusiya chipembedzo cha makolo anu abdul mutalibi pa nthawi yomalizira ngati ino yoti mufuna muzimwalira mufuna mufuna musiye chipembedzo cha makolo anu falam yazala yukallimanihi Nde anthu amenewa sadasiye anthu awiri amenewawa kubwerezabwereza mawu amenewa owafooketsa Abu Twalib kuti asalowe Chisilamu. Hatta qaala akhira shay'in kallamahum bihi ala millat Abdul Muttalib mpakana mawu omalizira enieni amene adawalankhula Abu Twalib kuwalankhula iwo adali oti iyayi nditsalira pa chipembedzo cha makolo anga Abdul Muttalib. faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nde atalankhula mawu amenewa Abu Talib atalankhula mawu amenewa kuti salowa chisilamu atsatira chipembedzo cha makolo awo mtumiki adalankhula kuti la astaghfiranna lak ndithu ndineyo ndipitiriza kukupempherani chikhululuko ma lam unha anhu ngati sindiletsedwa, kapena ngati Allah sandiletsa ineyo kukupempherani chikhululuko, ndipitiriza kukupempherani chikhululuko. Ndiye akufotokoza amene akutifotokozera hadith imeneyi kuti kamba ka mawu amenewa kapenanso kamba kuti ka nkhani imeneyi ya Abu Talib pakukana kulowa Chisilamu kwawo komanso mtumiki kunena kuti adziwapempherabe chikhululuko ngakhale sadalowe Chisilamu kamba ka nkhani imeneyi allahu tabaraka wataala adatsitsa maaya awiri awa ma kana linnabiyin walladhina amanu aya yoyamba imene idatsika potsatira nkhani imeneyi yakumwalira kwa Abu Talib Ndi kulankhulanso kwa Mtumiki kuti apitiriza kuwapemphera chikhululuko ngakhale kuti iwo adamwalira asali pa dini ya Chisilamu. Aya yomwe adatsitsa Allahu Tabaraka wa Taala ndi yomwe ikupezeka mu Sura At-Taubah aya namba 113 pamene Allah akuti nzosayenera kapena kuti nkosayenera kwa mneneri komanso anthu amene akhulupirira kutanthauza asilamu nkosayenera kwa mtumiki ngakhalenso asilamu onse an yastaghfiru lilmushrikin nkosayenera kwa iwowo kuti adziwapemphera chikhululuko anthu omwe ali pa shiriki anthu omwe amwalira ali pa shiriki anthu omwe na- amwalira asali pa chipembedzo cha chisilamu nkosayenera kwa iwowo kumapemphera chikhululuko anthu oterowo walau kanu uli qurba, ngakhale anthu amene amwalirawo atakhala kuti ndi achibale oyandikana nawo min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, nkosayenera kuwapemphera chikhululuko anthu oterowo ngakhale atakhala achibale pambuyo poti zaonekeratu kuti iwowo ndi anthu akumoto kambanso ka nkhani yomweyi Allah adavumbulutsanso vesi lina lomwe likupezeka mu sura Al-Qasas vesi namba 56 lomwe Allah akuti innaka la tahdi man ahbabta kuti iweyo mtumiki sungamuongole amene wamfuna sungamuongole amene iwe wamkonda kuti ine ndifuna uyo aongoke amene sungamuongole iyayi Walakinna Allaha yahdi man yasha, koma kuti Allah amamuongola amene wamfuna, osati amene wamfuna iwe, komano amene Allah wamufuna kuti aongoke, amene aongoka, amene Allah sanamufune, ngakhale utalimbikira chotani, ameneyo sangaongoke. Wa huwa a'lam bil muhtadin, ndipo iyeyo Allahyo ndi amene ali ozindikira kwambiri za anthu amene ali oongoka. Allah ndi amene amadziwa amene angaongoke komanso amene sangaongoke Allah akuwadziwa bwino ndi ma aya awiri amenewa adatsika kaamba ka kumwalira kwa amalume ake a mtumiki omwe ndi Abu Talib hadithi yathu yathera pamenepa kuchokera mu Sahih Bukhari ndipo ino ndi nthawi yakuti tikathe kuona zina mwa mfundo zomwe tikuziphunzira kuchokera mu nkhani imeneyi ya kumwalira kwa amalume ake a mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuchokera mu hadithi imeneyi tikupezamo kuti ndi zololedwa kwa msilamu kupita kukazonda matenda a munthu amene akudwala ngakhale wodwalayo asali msilamu Mfundo imeneyi tikuyiona pamene Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapita kukawazonda amalume ake Abu Talib ngakhale kuti iwowo sadalowe Chisilamu koma adapita kukawazonda. Ndiye ndizololedwa kupita kukazonda matenda posatengera kuti akudwalayo ndi Msilamu kapena si Msilamu. ndipo palinso mahadith ena ndi ena amene akusonyeza kuti mtumiki amawazonda ngakhale anthu amene asali pa chisilamu m'mbuyomu tidadzachitapo hadithi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapita kukazonda matenda a mnyamata amene adali wa chipembedzo cha chiyuda Mfundo yachiwiri imene tikuiphunzira kuchokera mu hadith imeneyi ndi khama la mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pa dawa. Ngakhale kuti Abu Talib adali kumalecheleche a moyo wawo kuti adatsala pang'ono kumwalira, mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapitabe kukawayitanira ku dini ya Chisilamu kukawauza kuti apange shahada. Chinanso chimene chikusonyeza kulimbikira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pa dawa ndi pointi yakuti mtumiki adapitirizabe kuwalimbikitsa Abu Talib kuti alowe Chisilamu ngakhale kuti pamalopo panali achina Abu Jahli ndi Abdullahi ibn abi umayya amene amawafooketsa abu talib ngakhale kuti anthu amene amawafooketsa koma mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimenezi sizinambweze mbuyo koma adalimbikirabe mpaka na pamene abu talib adakana okha kuti iye atsatirabe pa chipembedzo cha makolo awo komanso china chimene chikuonetsa kulimbikira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa dawa kuonetsetsa kuti anthu aongoke ndi chakuti ngakhale kuti abu talib adakana kutsatira chisilamu mtumiki adanenabe kuti ayi ndipitirizabe kukupempherani chikhululuko ngati allah sandiletsa kutero ndi zimenezi zikusonyeza kulimbikira kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam pa dawa china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kuloledwa kwa kumupangitsa shahada munthu amene akumwalira ngakhale munthuyo akhale kuti umoyo wake wonse sadali msilamu koma ndi zololedwa pamene ali kumalechereche kwa umoyo wake kumpangitsa shahada tikuziona zimenezi kuti mtumiki adapita kwa abu talib amene sadali msilamu umoyo wawo wonse ali kumapetopeto angotsala pang'ono kumwalira adapita kukawapangitsa shahada nde ndi zololedwa pamene tampeza munthu amene even woti sadali msilamu komano ali kumalechereche a umoyo wake nzololedwa kumpangitsa shahada ndipo akapanga shahadayo ndikuti apangiridwa mwambo wonse wa maliro ngati mmene timampangira msilamu ndithu wina aliyense umboni wa namba 4 kuchokera mu hadithi imeneyi ndi wakuti hadithi imeneyi ndi umboni wosonyeza kuti shahada ija timamunenetsa munthu pamene watsala pang'ono kuti amwalire osati kumunenetsa atamwalira kale kuti munthu wamwalira nkumapita kumakapanga shahada aa shahada ija nthawi yomupangitsa ndi pamene munthuyo akadali moyo komano kuti ali kumalechereche a umoyo wake ndi nthawi yompangitsa shahada osati munthu atamwalira zimenezi tiziona kuti mtumiki amauza amalume akewo kuti apange shahada pa nthawi imene amamwalira osati atamwalira kale iyayi mfundo ya namba 5 kuchokera mu hadithi imeneyi ndi yakuti hadithi imeneyinso ndi umboni wosonyeza kuti pamene munthu walowa chisilamu nthawi yompangitsa shahada ndi nthawi imeneyoyo sizolimbikitsidwa kumuchedwetsa munthu kupanga shahada pamene walowa chisilamu kamba koti imfa imatha kubwera nthawi ina iliyonse nde osati munthu walowa chisilamu lolemba ndikumakati iyayi shahada mudikirire lachisanu mukapange shahada ku mzikiti mu jamaa nthawi imene munthu walowa chisilamu apangitsidwe shahada nthawi imeneyo ndekuti likafika lachisanulo ikafika nthawi ya swala ndekuti mukangomupanga introduce ku jamaa kuti anthu amudziwe kuti uyu tsopano ndi msilamu mzawo hadithi imeneyinso muli point yofunikira yakuti sikoyenera kwa msilamu kumacheza ndi anthu kupanga maubale ndi anthu amene angamamufoole ku chipembedzo tikuona mu hadithi imeneyi muli kuyipa kwa kuchita ubwezi ndi anthu amene samakulimbikitsa munthu pa za Allahu tabaraka wa taala kamba kakucheza ndi achina Abu Jahli Abu Talib adakanika kupanga shahada kamba kuti anthu amenewa adabwera pamenepa ndi kumafooketsa Abu Talib nde mu hadithi imeneyi tikupezamo phunziro la kuyipa kwa kucheza ndi anthu amene samakulimbikitsa zokhudzana ndi Mulunguzi kuti anthu oterowo si bwino kumawapanga kukhala abwezi awo abwezi ako umacheza nawo kapena umatenga ma advice kuchokera kwa iwo ndipo mu qur'ani allahu tabaraka wataala watchulamo ena mwa madandaulo amene anthu amene akalowe ku moto adzakalankhula ndipo kuchokera mmadandaulo amene anthu akumoto adzakalankhula adzakadandaula kuti kalanga ndikadapanda kuwatenga aujeni kukhala bwezi langa ndikadapulumuka pa tsiku la lero ndiye munthu akuyeneka kuonetsetsa kuti anthu amene akucheza nawo anthu amene akucheza ndi ana ake anthu amene akucheza ndi abale ake ndi anthu olongosoka oti azimukumbutsa za allahu tabaraka wataala osati kumulimbikitsa pa zonyozera malamulo a allah kuchokeranso mu hadithi imeneyi Tikuphunziramo ena mwa mayankho amene anthu osakhulupirira amapereka kwa aneneri. Mayankho a kusazindikira amene amapereka anthu powakana aneneri, ena mwa iwo amanena kuti iyayi ife tikumatsatira pa zimene makolo athu adali mmene tikumveramo kuti Abu Talib adakana kulowa Chisilamu kuti ayi ine nditsatira za chipembedzo cha Abdul Muttalib ndi mmene amayankhira anthu osakhulupirira choncho msilamu sakuyenereka kumayankha zinthu ngati zimenezi pamene akuyitaniridwa ku sunna kuti o mtumiki amapanga zakuti zakuti o qur'ani ikunena zakuti zakuti msilamu wabwinobwino asanene kuti iyayi ifetu kuyambira kalekale makolo athu zimenezo samanena iyayi kapena iyayi asheikha athu zimenezo sanatiuze ndefe zimene sititsatira apo mayankho amene mayankhidwe amene oo ndi ofanana ndi amene amayankha apa abu twalibi kuti iyayi ineyo za iweyo mtumiki zimenezozo iyayi komabe ine nditsatira pa chipembedzo chimene adachisiya abdul mutalibi zimene amatiphunzitsazo ife titsatira zimenezo nde msilamu sakuyeneka kumayankha mayankho ngati amenewa china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kalankhulidwe ka munthu amene akuchita dawa akuyeneka kukhala ndi malankhulidwe abwino tikuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamene adafika kwa abu talibi adayamba kuwapanga address adayamba kuwalankhula potchula ubale umene adali nawo iyeyo ndi iwowo adawuza kuti o amalume anga nde ndi zabwino kwambiri pamene tikumuchita dawa munthu kumatchula ubale umene tili nawo kaya ndi mzathu kuti o iwe mzanga ndikukuuza zakuti zakuti kuti mawu amenewo amakumbutsa kuti mu- amawasonyeza kuti munthu uyu zimene akunenazi akunena mondikonda kamba kuti ndine mzake o achemwali anga nde zinthu zimene akunenazi akunena kamba kuti neyo iyeyu ndi brother wa ine nde zimafunika kutchula ubale omwe ulinawo munthu ndi munthuyo Zimathandiza zimenezo kufewetsa mtima kwa munthu amene akulankhulidwa uja. Point number 9 imene tikuyipeza kuchokera mu hadith imeneyi ndi yakuti pamene munthu ukumuyitanira ku chinthu china chake kapena ukumuyitanira ku Qur'ani ku Chisilamu ukumuyitanira ku sunna nde munthu uja sadakumvere kapena sadatsatire zimene umanena zija zimenezi sizimatanthauza kuti nde kuti iweyo sumatha kuchita dawa kapena sizimatanthauza kuti ndiye kuti basi iweyo ndiye kuti suli pa chilungamo iyayi zimenezi tikuziona kamba kakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam sadawachite convince abu talib mtumiki dawa imene amapanga si anthu onse amene adamutsatira kudali achina abu jahli adamukanira nde kamba kuti mtumiki adakanidwa sizikutanthauza kuti mtumiki sadali pa chiongoko zimenezo nde zitilimbikitse kwa ife ma dai kuti pamene tikupanga dawa nde ena ake sakumvera kapena tapita kwina kwake kukapanga dawa olo mmodzi sadatsatire zimenezi sizitanthauza kuti nde kuti iweyo sukugwira ntchito yako bwino iyayi kamba kuti kuongolako kumakhala m'manja mwa allahu tabaraka wataala mfundo namba 10 imene tikuyiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi yakuti kamba kakuti m'bale wako kapena ka- kamba kakuti mamuna wako kapena mkazi wako ndi wa imani kwambiri zimenezo sizimakuthandiza kalikonse kapena zimenezo sizikakupindulira kalikonse pa tsiku la kiyama ngati munthu wakewe uli wosakhulupirira tikuona amalume a mtumiki sallallahu alaihi wasallam abu talibi ngakhale kuti m- m'bale wawoyo mtumiki muhammadi adali mneneri koma zikupeza kuti iwo dini sanayilowe iyayi nde kamba kwakuti m'bale wako ali ndi status ina yake pa za umulungu zimenezi sizimakupindulira ngati iwe mwini wakewe uli wosakhulupirira taonani abu talibi akalowa ku moto and yet bilali munthu wa ku africa akalowa ku janna tidali ndi salman al farisi sahaba ochokera ku persia sadali muluya koma akalowa ku janna pamene achina abu jahal amene zidali mbadwa zenizeni zochokera kwa aluyako akalowa ku moto Nde khungu limene munthu wabadwa nalo kapena dziko limene uli silimakupanga munthuwe kukhala woyeretsedwa ngati mwini wakewe uli wosakhulupirira. Nde munthu utha kubadwira kulikonseko as long as uli wokhulupirira mwa Allahu Tabaaraka wa Ta'la komanso kutsatira Mtumiki Sallallahu Alayhi Wasallam, zimenezo nde zopindulazo. Koma munthu sumapindula kamba koti iyayi ine abale anga ndi akuti akuti nde basi ndizipanga chilichonse chimene ndikufuna, sizimayenda choncho. kuchokeranso mu hadithi imeneyi tikumva kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam pena amalankhula ndi amalume akaja anauza kuti munene shahada kamba kuti mawu amenewa ndi amene akandipatse ineyo chance yakuti ndikathe kukupangirani shafaa pa tsiku la kiyama pamawu amenewa tikupindula point yakuti anthu amene ati akapulumutsidwe kuchokera ku jahannam akakhala anthu ake oti ndi asilamu anthu amene ali asilamu amene anali ochita zoyipa alowa ku moto ndi amene akathe kupindula kuchokera ku shafaa imeneyi komano munthu amene asali msilamu wakalowa ku moto ndiye kuti ameneyo shafaa sikampindulira iyayi zimenezinso zili supported ndi ma aya ambirimbiri a mu qur'ani ngati qur'ani sura number 3 verse ya 85 kuti amene angatsate chipembedzo china chosakhala cha Chisilamu sichidzalandiridwa kwa iye ndipo mmoyo umene uli nkudzawo adzakhala mmodzi mwa anthu otayika. Ndiye ngati munthu wakhala pambuyo poti wamva uthenga wa Chisilamu, wapatsidwa uthenga wa Chisilamu koma iweyo ndikuwukana osautsatira, ndiye kuti pa tsiku la Qiyama ukakhala ku moto basi ndipo sukapulumutsidwa kumeneko popangiridwa shafaa. yochoka ku moto kukalowa ku paradise komanso kuchokera mu hadithi imeneyi tikuona chikondi cha mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam pa amalume ake abu talib ngakhale kuti abu talib adakana kupanga shahada adatsatira chipembedzo cha makolo mtumiki adanenabe kuti ndipitirizabe kukupempherani chikhululuko ngati allah sandiletsa kutero ndiye tikuona chikondi chomwe adali nacho mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa abu talib china chimene tikuphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi nchakuti chikondi chenicheni Chakumukonda Mtumiki salla Allah alaih wasallam chagona pa kumutsatira osati pa kumangomkonda mu mtima iyayi. Komano chikondi chenicheni chomukonda Mtumiki ndi kutsatira pa zomwe adabwera nazo. Ndiye chikondi osati iyayi kumangoti ine ndimamkonda Mtumiki, o ineyo ndimamkonda Mtumiki, o ineyo ndimamkonda Mtumiki. Koma kuti kukonda kwenikweni komukonda Mtumiki kwagona pa kutsatira ziphunzitso zake kuti Mtumiki adanena tipange chakuti tipange chakuti. O Mtumiki adanena kuti chakuti chakuti tisapange chimenecho osapanga. Chimenecho nde chikondi chenicheni chomukonda Mtumiki. Ngatinso mmene walankhulira Allahu tabaaraka wa taala mu Sura Al Imran aya number 31 imene akunena kuti Auze iwe Mtumiki kuti ngati inuyo mumkonda Mulungu nditsateni ine Nde chikondi chakuti munthu akumkonda Allah, chikondi chakuti munthu akumkonda Mtumiki chagona pa kutsatira pa ziphunzitso zimene Mtumiki adabwera nazo, kuchita zimene adalimbikitsa komanso kuzitalikira zimene adaletsa. Nde chimenecho ndi chikondi chakumukonda Mtumiki. Tikuona Abu Twalib adali munthu amene amamkonda kwambiri Mtumiki, ndipo tikumva kuchokera ku Seerah kuti Abu Twalib amamkonda Mtumiki kuposa mmene amakondera ana awo enieni obereka okha. ndipo akhala akumuteteza Mtumiki pa umoyo wawo kuchokera kwa masautso osiyanasiyana ochokera kwa makufar. Ngakhale kuti Abu Talib zonsezi amapanga sadatsatire zomwe adabwera nazo Mtumiki sallallahu alaihi wasallam, sadatsatire Chisilamu kamba kakusatsatira zimenezo mpaka panatsika maaya aukali ngati amene aja amene tawamva nde chikondi chenicheni chakumukonda Mtumiki chagona pakutsatira ziphunzitso zimene Mtumikiyo adabwera nazo. osati pakungonena kuti iyayi ine ndimamkonda mtumiki iyayi china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chakuti nkhani ya kumwalira kwa abu talib ndi chimodzi mwa chitsanzo chosonyeza kuti ma aya ena a mu qur'ani anatsika pa zifukwa mukulankhula kwina nkwakuti ma aya ena a mu qur'animu amatsika pambuyo poti pachitika zina zake tikumva kuti ma aya aja awiri amene awerengedwa adatsika pambuyo pakumwalira kwa abu talib atakana kulowa chisilamu ma aya amene aja anatsitsidwa nde tikupeza pamene papa one of the sciences of the quran yomwe ndi asbabu nuzul kuti maaya ena amatsika kamba ka zifukwa china chimene tikuphunzira pamenepa nchakuti tikuphunziranso pamenepa kapena kuti nkhani imeneyi ndi umboni osonyeza kuti kuchokera mu zifukwa zotsikira aya nzotheka kapenanso zimatheka kamba ka nkhani imodzi kubwera maaya angapo tikumva kuti pa nkhani ya kumwalira kwa abu talibi panatsika maaya awiri omwenso akupezeka m'masura osiyanasiyana m'masura awiri mukupezeka nkha maaya amene anatsitsidwa kamba ka nkhani imodzi nde nzotheka kamba ka nkhani imodzi kutsika maaya osiyanasiyana ndi zotheka zimenezo china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu nkhani imeneyi ndi chilamulo chakuletsedwa kwa kuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa dini ina yosakhala ya chisilamu kaya munthu womwalirayo ndi bambo wako kaya ndi mayi wako amalume ako azakhali, kapena mwana wako kapena ndani aliyenseyo, ngati munthuyo wamwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu, Msilamu sakuloledwa kumpemphera chikhululuko munthu ameneyo. Zimenezi tikuzipeza mu Ayah imene inatsikitsidwa ija yochokera mu Surat Tauba. aya namba 113 imene mtumiki komanso ife asilamu tikuwuzidwa kuti nkosayenera kwa mtumiki komanso anthu amene akhulupirira kuwapempherera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa shiriki kamba koti ndi zachidziwikire kuti anthu amenewo ndi anthu akumoto ndiye tikupeza mu aya imeneyi kuletsedwa kakuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa dini ina yosakhala ya chisilamu Tili pa nkhani yomweyi ya kumupemphera chikhululuko munthu amene wamwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu, ndi mawu aja amene amalankhulidwa kuti may his soul or may her soul rest in peace, kuti mzimu wawo uwuse mu mtendere. Mawu amenewa siololedwa kuwalankhula Msilamu pamene wamwalira munthu amene asali pa Chisilamu. Kamba kakuti imeneyi ndi duwa yomwe timakhala tikupempha kuti mzimu wake uuse mumtendere. Ndiye mawu amenewa siololedwa kamba kuti Qur'an ikunena kuti sikololedwa kwa munthu okhulupirira kuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa shiriki. Nde mawu amenewa siololedwa iyayi. Kamba kuti tikudziwa kuti m'manda mumakhala mafunso, mafunso amene amafunsidwa mmenemo amafunsa zokhudzana ndi Allah kuti mbuye wako ndi ndani? akuyeneka kukayankha ndithu kuti mbuye wanga ndi allah osakayankha kuti iyayi mbuye wanga ndi yesu iyayi mbuye wanga ndi ozair kapena iyayi mbuye wanga ndi buda mbuye wanga ndi wakuti wakuti akuyeneka kuyankha za allah komanso akafunsidwa kuti kodi mmanenanji za uyu mtumiki muhammadi kwa munthu amene amakanena zinthu ngati zimenezi ndiye sizikanthera bwino ndiye sitinganene kwa munthu otera kuti ayi mzimu wawo use mumtendere kuti akausa bwanji mumtendere yeti kuli mafunso oti iwo tikudziwa for sure kuti sangathe kukawayankha bwinobwino point ina imene tikuyiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi mfundo yofunikira kwambiri kudawa aya yochokera mu surat al-qasas aya namba 56 ija yomwe mtumiki adawuzidwa kuti sungathe iweyo kumuongola amene wamfuna komano allah ndi amene amamuongola amene wamfuna nde point imene ndiyofunikira kwambiri kwa dai aliyense pamene akupanga dawa akuyeneka kukumbukira kuti ndi allah yekha amene amatha kumuongola munthu nde dai pamene akupanga dawa asadzimve kuti komatu pamenepatu nde ndiwongola anthu ambiri asadzimve kuti iyeyo ndiye ndi amene amaongola anthu iyayi komanso ngati anthu pamene sakumva asadandaule kwambiri kuti iyayi anthu mwakuti mwakuti kamba koti chiongoko chimakhala m'manja mwa allahu tabaraka wataala kwa lero nditayimira pamenepa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu